anyị na ha nwere nsogbu ndị yoruba wakwuru ndị igbo na Ojo na-egbusi ndị igbo anyị jụ anyị na ha tigharịa gọọmenti pụtazịa na Alausa Alausa e je kwube okwu ya mgbe e kwubere okwu ya um, ọdịsanya had to come ọdịsanya bịa na ndị yoruba ndị ọdọ mgbe e ruru n'Ojo a na-ekwu ihe a ya sị na onye yoruba ọbụla onye igbo nọ n'ala yoruba na-ada anụ yoruba na ọ ya agaghị enwe interpreter anyị sị ọ why sir ya sị na ọ bụrụ i biri n'ala Lagos a up to 10 years ị da asụ yoruba ọfụma na i meteghị ya etu a ka ndị igbo kwesịrị ịdị na-eme because mmadụ kwesịrị ịdị ịdị ịga nka ịkpa nganga n'ihe ya ị na-eme enwere m enyi m nwoke nwanne anyị nwoke ọ nọ France igbo ka ọ na-asụrụ ụmụ ya igbo ụmụ ya nwunye ya wụ onye ọcha ahụ nwunye ya na-asụ igbo ụmụ ya na-asụ igbo sụpụta ya asụpụta ọ gịnị mere aka mara azụ mgbakọ ọ nwanne anyị ahụ kụziri nwunye ya nwunye ya na-atụ inu n'igbo eh? yes nwunye ọ nụrụ anụ onye ọcha etu i si dote bed gị ka ị ga-alarụ otu a ka ọ dị so ọ godu na taa bụ gboo ọ bụrụ na ndị igbo ga-echigharị chigharịa were igbo kpọrọ ihe ọ ga-abara anyị uru hmm. gaa n'ọtụtụ ụlọ ọtụtụ ụlọ ndị igbo ma ndị na-ama akwụkwọ ndị gụrụ elementary 6 na-amadịghị ihe ede a na-asụrụ ụmụ ya okpokpo bekee mgbe ọ na-apụta o were bekee na onye ọzọ nọ na ya adịghị na ịmahụ mgbe o nwe mgbe m ga-eji ideas ụmụ gị gbafere kwen ịbụgo n'onwe gị ike ọ bekee ka a sị gị anyị sụ igbo etu a na-ekene chukwu na ụnụ da this program Ama Igbo
ee igbo bụ igbo otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taata n'ihe gbasara asụsụ igbo na ofufu asụsụ igbo na-efu ee ọ bụrụ na anyị ekwuteghị ya ma ọ bụ na anyị ekwuturu o nwee nke fọrọ afọ n'ime akpa biko metụrụ anyị aka n'ihu ee akara igwe akara ekwentị anyị dị n'ihu onyonyo a metụrụ anyị aka n'akara ekwentị ahụ kpọtụrụ anyị anyị ga-akpọku ka ị bịa tapara anyị okwu ọnụ anyị ga-akpọ gị maka otu asụsụ igbo si efunarị anyị ọ na-ewute anyị n'obi nne na nna anyị jere be ndị mmụọ jee gụta ọkụ wee gụnye anyị n'aka anyị na-agazi ọkụ ahụ wee na-achọ ịnyụlarị anyị anyị enweghị ike iwefe ya ebe ụmụaka anyị nọ ọ bụrụ na anyị enweghị ike iwere ọkụ ahụ nyefee ụmụaka anyị kedu ka ha si ji enye ụmụ ụmụ anyị omenala igbo agaghị efu gị onye bụ onye igbo ị maara omenala igbo ị maara ihe kpatara asụsụ igbo a ji efu efu ọ maka na nne na nna ụnụ anụgonụ ihe ndị mụ na ha nọ n'ebe a kwuru ihe kpatara asụsụ igbo ji efu efu bụ na anyị nwa na onwe anyị bụ nne na nna anaghị akụziri ụmụaka anyị asụsụ igbo anyị anaghị akụziri ụmụaka anyị omenala anyị amakwughị ihe ọtụtụ n'ime anyị amaghị asụsụ igbo ọtụtụ n'ime anyị amaghị omenala igbo ọkwa ihe ị ma ka ị ga-akụzi ee ọkụkọ sịrị ka ya tụọ kwom kwom tụọ kwom tụọ kwom na ọ ihe ya ji azụ ụmụazị igbo sịkwara na na ya ga na-akọrọ nwa ya mgbede ọbụla ya debe nwa ya kọọrọ otu ife si aga ndị Igbo na-asị ya ka ife si aga ka ndị si ebi ka omenala si wee dị ka anyị si ebi ndụ anyị anyị na-akọ anyị anaghị ede ya ede anyị na-edebe ụmụ anyị kọọrọ ha ha ewere ntị ha kpom nụrụ ya ihe ọbụla ị nụrụ mgbe ị pere mpe bido n'afọ ise wee gabatu afọ iri na ise ọ gaghị efunarị gị efunarị i lote na baịbụl sị gị bido n'ụmụaka wee kụzibere ụmụazị maka usoro nke chineke na ha tolite na ha agaghị echezọ ya echezọ kụziere ụmụ ụnụ asụsụ ụnụ kụziere ha omenala ụnụ ọ bụrụ na i nwee ike imewu ya omenala igbo agaghị efu ana m asị unu deme m deme m otu unu si wee sonyere m ihe gbasara asụsụ igbo tata ọ ga-adịnatara igbo mma ọ ga-adịnatara Igbo mma ndewonụ